I Muineachán, chuaigh dhá fhoireann breac le réalta in iomaíocht sa chluiche ceannais, na seaimpíní reatha An Bhoth agus Cluain Tiobrad. Ní raibh sé buaite ag Cluain Tiobrad ó fiche naoi déag, an éireodh lena réalta imreoirí le seantaithí é a bhuachaint uair amháin eile? Nó an bhfillfeadh An Bhoth ar Chraobh Uladh áit a d'fhágadar rian nach beag anuraidh?
Damien McArdle atá mar chaptaen ag an mBoth don chluiche ceannais so agus beirt cumasach i lár páirce le McCarville agus McPhillips. Athrú déanach déanta, tosnóidh Kieran Hughes in ionad Jason Carey agus an líne lán tosaigh ana chontúirteach coimeád súil amach go háirithe ar an lán tosaí Darren Hughes. Conor Boyle atá mar chaptaen ag Cluain Tiobrad don cluiche ceannais agus tosaithe maithe acu siúd freisin, bí ag faire tráthnóna ar leithéidí Darragh Hughes, Colm Greenan agus Ryan McGuigan. Dhá chraobh agus fiche ag an Bhoth agus curaidh na bliana seo caite go deimhin bhí bua maith acu ar Inis Caoin ins an cluiche ceannais anuraidh agus bua ar an gclub céanna sna babhtaí leathcheannais cúpla seachtain ó shin. Deis anois ag an Bhoth an ceann seo sleamhnaithe tríd. Tá spás oscailte an ceann seo ag an deireadh thar an trasnán. An-iarracht ar fad ansan Damien McArdle ag aimsiú agus iad tosnaithe beagáinín níos fearr anseo tráthnóna. Anois Cluain Tiobrad teacht amach babhta amháin eile agus imreoirí go leor chomh maith le taithí idirchontae ar an bhfoireann acu siúd. Pas cliste ag Aaron Carey ansan. Smachta go hálainn ag Darragh Hughes. Pas isteach chomh fada le Killian Lavelle. Fós ag dul, tá an ceann seo go hard ach tá na maoir sásta. Lavelle ag críochnú. Cúpla pas cliste ar aghaidh sin. Cúl báire teacht amach, Darren McDonnell. Bóthar fada le dul thar n-ais don chúl ach an rud is tábhachtaí dó, an pas a bheith tugtha agus seilbh isteach sa lár ansan. Francis Hughes, an fear lár páirce, deis fada ag teacht isteach ach thar an trasnán ag Hughes. An-scór agus na foirne cothrom i gCluain Eois. Seán Treanor. breá sásta le seilbh a choimeád agus duine a dh'fháilt in áit níos fearr chun tabhairt fé scór. Conor McCarthy an fear sin agus an iomarca spáis tugtha dó. Scór maith eile An Bhoth ag aimsiú iad níos fusa b'fhéidir go dtí seo ach gan eatarthu ag an staid seo ach aon chúilín amháin. An ceann sa cóngarach don líne coimeádtha laistigh ag Cluain Tiobrad agus an réiteoir ansan, Mark McNally ag tabhairt buntáiste dóibh. Seo chugainn arís iad. Ryan McGuigan. Triailfidh sé an ceann san leis an gciotóg. Bhí cabhair ar dheis nó ar a chlé ní raibh aon chabhair ag teastáil ag McGuigan. Sárchúilín ansan ag an lántosaí. Gan sás sa chraobh i mbliana agus fonn cinnte orthu an corn a thabhairt leo abhaile. Bhí bua maith acu sna babhtaí leathcheannais i gcoinne na Bráithre Piarsaigh ach an ceann seo goidithe thar n-ais Ag an Bhoth agus tá oscailtí anseo! Botún ag an deireadh. Imithe isteach sa líontán Jack McCarron. Tháinig sé sin ó bhotún pas a d'imigh ar strae ansan. Na súile bainte ar feadh soicind. Ní raibh siad ábalta é a phiocadh. Aaron Carey ag an deireadh. Shleamhnaigh an pheil uatha agus McCarron. Bhí an cúl báire Darren McDonnell as áit. Agus ag an deireadh scór cinniúnach agus cúl luachmhar ansan ag an Bhoth. Seilbh arís ach an cúl sin tar éis bearna de chúig chúilín a dh'oscailt idir na foirne agus an gaoth sna seolta anois acu. Deis ar scór eile. Jack McDevitt ag teacht chun tosaigh an t-am seo agus, bhuel, tá siad in uachtar ag an staid seo gan cheist. Deis ar an taobh eile ag Cluain Tiobrad. Ceann san thar an trasnán. Dessie Mone déanach san imirt. Ach an cúl cinniúnach sin an scór ba thábhachtaí ar fad. An fheadóg dheiridh séidte anseo. Trí chraobh agus fiche anois buaite ag an Bhoth agus an ceann seo tuillte gan ceist.